Ada awawa aphedwa chifukwa cha mkazi wa ku Zimbabwe. Wawa zifumu wawa zifumu. Ndipo ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mkaziyo komanso adawa. Kubweranso adawa. Ada awawa amachokera ku Malawi komwe uko ku Chiradzulu koma amakhala mu dziko la South Africa ku Germiston. Izi ndi zimene zinachitika. Adawawa amapanga chibwezi ndi mkazi okwatila waku Zimbabwe. Ndakhala akupanga naye chibwezi mkazi uja kwa nthawi yaitali. Mamuna wake amkaziyu amava zinthu zija koma amangozisiya. Amadikila kuti adzagwile yekha. Nde dzulo adawawa anamtumizila text mkazi uja. Iwo amaganiza zoti mwamuna wa mkaziyu wapita kuntchito, osadziwa zakuti mwamuna wa mkaziyu sanapite kuntchito komanso foni ija inali m'manja mwa mwamuna wa mkaziyu. Ndiye mwamuna wa mkaziyu ataona text ija, anawayankha ada awawa ngati mkaziyu, Hi hi, nde ada amam'funsa, Uli kutiko? mwamuna wake mkazi uja anayankha ndili pa ground nde ada aku malawiwa anamfunsa mkazi uja ndiye ndikupeza kumeneko mwamuna wa mkazi uja anayankha ya ungathe kubwera ndili pa ground nde adawawa ananyamuka kupita pa ground paja atafika pa ground paja sanampezepo mkazi uja sanapezeso ada aja nde anatumizilaso text uli kuti ndafika ada aja anamuyankha doloyi aa ndikubwera ingodikira ndapita pa shop ndikukagula drink ada akumalawiwa nde amadikira osadziwa zoti amayankhulana ndi mamuna mamunayo wapita kukaitana azinzake nde anabwera okwana folo Anthu a ku Zimbabwe, pamodzi ndi mwamuna wa mkazi uja, analipo anthu 5. Kenako ayamba kumufunsa mafunso. Tsono amene umagonana ndi mkazi wanga ndi iweyo? Adawa amakana. Ah, mkazi wake utiyo? Sindikudziwa anamwene. Amuuza mkazi amene umadzakumana naye. Ah, ndimadzakumana ndani? Ah, ndabwera pano kudzonera training. Amuuza m'bale usakane. Ona ma message awo. Sumayankhulana ndi mkazi uja, umayankhulana ndi ineyo. Foni ya mkazi uja ili ndi ine. Adawa asowa choyankha. Kenako ayamba kuwapatsa ma mbama. Awapatsa ma mbama ee. Kenako atenga. Udziwa chani? Tiye tikakambirane kunyumba. Adawawa amaona ngati zikatha bwino. Anyamuka pene paja. Kumapita kunyumba kwa mamuna mkazi uja. Afika kumene kuja, mamuna mkazi uja pamodzi ndi azinzake amtenga doloyi kumulowetsa mnyumba. Alowa mnyumba. Atalowa mnyumba chonchija, amumanga manja. Kumumanga manja, kenako amumata tepi pakamwa. Amvula zovala zonse. Kutenga ma plastic kuyamba kumuotcha chokozera ndi ma plastic. amuotcha ee ndiye munthu amangobuula mm, mm, mm. kuva kupweteka munthu wamuna ndiye aneba amava kubuula kuja zikhala bwanji atakhala kuva kubuula kwa nthawi yaitali kenako anati ah anatsegula chiseko kutuluka panja atatuluka panja ana pachiseko paja ndipotseka kenako anakaitana anthu amuzi anthu amuzi abwera avaso mkatimu munthu abuula atchola chiseko tchola chiseko apeza anyamata 5 ose aku zimbabwe akumulanga dolo uja dolo uja ali maliseche chokozera chapsyeleratu ndi ma plastic ali tapsya kenako ayamba akafunsa anyamata aku zimbabwe aja chitika ndi chani awo amagonana ndi mkazi waife ndiye tikumulanga izi ndizi anyamata amuzi ajaso ayambaso kuwamenya ndani aku zimbabwe aja

Osamalimbana ndi azikazi okwatira. Adawawa afa chifukwa choti amalimbana ndi mkazi okwatira. Osazayerekeza kupanga chibwenzi ndi mkazi okwatira. Ndi mavuto aakulu azakakugwirani ndipo chilango chimene muzalandire pemenepo simuzachiiwala mpakana kalekale. Kaya mwambopanga naye chibwenzi tsiku lomwelo nde akukugwirani. Kulibe zoti aa ndambopanga naye chibwenzi lero, ee dzulo, izi ndi izi. Azakufwafwanthani ngati mumapanga naye chibwenzi kwa zaka sikisi. chifukwa choti vuto lina lililonse limene limachitika m'nyumbamo amati umayambitsa ndiwe. Akuluakulu, kudyetsa mkazi wani tu fete si chinthu chophweka. Kumapita kumagobo mam'mawa kumakapsa ndi dzuwa chifukwa cha mwana winawake amene ali mkazi wako, ndiye winawakenso n'kumabweranso n'kumagonana ndi mkazi wako si chinthu chophweka. Kupereka lendi si chinthu chophweka. Ndiye akuluakulu, musanagonane ndi azikazi eniake kumaziganizira zinthu ngati zimenezi. Mutakhala inuyo, mungamve bwanji wina wake agonana ndi mkazi wanu? Ndi zinthu zopweteka. Mungathe kupanga china chonse chimene mufuna. Ngati mumapanga khalidwe limeneli chonde zilekeni kuyambira lero.